Cineál daingniú cúis deireadh a chuireas an chríoch leis an iarracht seo. Seo chugainn an Súilleabhánach, sé cinn de phointí an lá deiridh agus tá an chéad cheann faighte tráthnóna aige, Tom O'Sullivan. Seo chugainn fear an bháid, amach ón oileán, Billy O'Connor. Agus thar n-ais go dtí Tom O'Sullivan anseo. Anois mar sin, tá luas ag an bhfear mar is eol don saol Fódhlach. Seo é an fear a fuair cúl iontach an lá deireanach nár cuireadh nó nár ceadaíodh. M'anam is go bhfuil pointe álainn faighte aige Conor Flannery anseo. Ach sin scór mór oibrithe isteach go cliste. ag daingniú cúis ach nuair a bhíonn críoch de dhíth an fear sa phictiúr anseo, bhuel, críochnaíonn sé go slachtmhar agus le cumhacht an bhlocáil le teacht isteach ach bhí go leor spáis aige, go leor cumhachta aige agus amharc ar sin mar chríoch a Bhriain. Bhuel, bhíomar ag caint ar a shásta, ar a thábhachtaí is a bheadh an tús ag an nDaingean agus tá Tom O'Sullivan, tá saoirse na páirce aige, dúirt nach gnáthach le Naomh Bríd duine a chur ar a leithéid. Bhuel, déanfaidh siad anois é, déarfainn! Pointe gleoite eile. Sin scór an lae go dtí seo, a Bhriain. An fear sa phictiúr anseo, Tom Sullivan, tá sé rófheiceálach luath sa chluiche anseo ag déanamh dochar ollmhór do Naomh Bríd. Fan go bhfeicfidh muid seo. Tomhaiste go foirfe isteach. Trasna go dtí Fallon. a chruthaigh an cúl luath sa chluiche leathcheannais. Billy O'Connor ag teacht isteach, bhuail sé buille beag déanach, bhuail Meshett thíos leis sin! Shane Cunnane chun Naomh Bríd a chur ar a socracht. Sea scór inspioráideach, scór ag teastáil go mór mór ó Naomh Bríd. Arís eile, faoi bhrú leis an bhlocáil ach go leor cruinnis insan iarracht sin ó Cunnane agus scór mór agus ceann tábhachtach. Féach anseo Dylan Geaney lán de mhuinín a shamhlófá thar n-ais ar an bpáirc anseo agus bob buailte ansan go paiteanta aige ar Robbie Dolan. Isteach i lár slí. Thar n-ais arís chuige. Tá an scór san oibrithe isteach go hálainn ar fad aige Dylan Geaney. Ruairí Fallon. Duine meallta aige agus curtha dá dhroim aige, tá seans lena chiotóig! Bhuel, bhí mí-eagar ar an gcosaint an tráth san agus tháinig sé i dtír air. Iompaithe siar agus tá Cunnane ag tabhairt fé an dá phointe anso, tá cuma mhaith ar an gceann san! Dhá phointe agus táimid cothrom aige Shane Cunnane. Naomh Bríd ag déanamh an-mhaith i lár na páirce, Conor Hand. Bhuel, ní raibh éinne puinn laistigh de. Choinnigh sé seilbh anois ar an gciotóg, an ceann san ag teacht isteach, tá an slua thall ag ceiliúradh! Noel Mooney agus David Coldrick atá mar mhaoir líne tráthnóna. O'Sullivan agus chaith Nugent a bheith múinte, rud a scaoil O'Sullivan isteach agus tá pointe eile fachta ansan aige. Ó, deis eile arís ag Naomh Bríd Binn. Tá tor bun acu, Billy O'Connor ag iarraidh lapa a leagadh ar an bpeil ansan, Mark Daly siar anso go dtí Nugent agus sé críoch agus deireadh na mbeart agus na ngaiscí go bhfuil scór fachta aige Naomh Bríd. Buailte isteach anso, níl aon athrú déanta, Dylan Geaney ag teacht isteach anois agus siar go dtí Paul an bhfuil sé céad fán gcéad b'fhéidir ná fuil ach is deacair buachtaint ar thallann go smior agus tá sé aige seo. Deis aige Hand más féidir leis an chéad duine a chur de agus tá san déanta aige agus isteach i mbéal an chúil, Conor Hand, bhuel do chruthaigh sé an deis go hálainn. Níl móran idir na foirne seo, Brian, tá an cluiche seo go fóill idir dhá cheann na meá ach beidh scór. Dhá phointe á lorg ag Mark O'Connor agus tá an sprioc aimsithe ag an bhfathach lár páirce. Ah, sin scór mór, ní amháin dá fhoireann ach dó féin. Ciúin go leor sa chéad leath, bhí an corrcheapadh anseo is ansiúd ach sin scór inspioráideach ar fad ar fad. Nugent agus tá Niall Geaney á leanúint sin trasna na páirce. Ag dul sa tseans tá Tom Leo O'Sullivan. Anois mar sin seo chugainn Hand, lasmuigh den stua, beagán, Curran fé bhrú an trasnán agus tá cúl, cúl fachta aige Naomh Bríd, Ruairí Fallon aríst. An-chríoch ar fad ansin nuair a thit sé isteach ó iarracht Hand. Léim an fear sa phictiúr ansin, Ruairí Fallon go hard san aer. Mar a fheicimid aríst é, an cúl báire. Ag teacht amach, Gavin Curran faoi bhrú agus ansin uimhir a 5 ag teacht isteach go cumhachtach ach, a Bhriain, mar a luaigh tú, má théimid siar 40 soicind agus an blocáil iontach ag an taobh eile den pháirc a chríochnaíonn anois le cúl. Fágann sin má tá fé leithéidí Paul Geaney, Tom O'Sullivan agus Conor Geaney na scóranna a chlárú mar gurb iad is cruinne. Seo deis, an ceann san leis aige Dylan Geaney! A leithéid de scór! Ah, sin scór inspioráideach ar fad ar fad. Ní raibh aon chúl de dhíth ag an phointe seo sa chluiche, a Bhriain. Tadhg de Brún, an pheil ag déanamh na hoibre, isteach go dtí Geaney. Pearse Frost tite, bhuel, cor coise, d'fhéadfadh Pearse Frost a bheith i dtrioblóid ansan. Ah, cor láimhe, ba cheart dom a rá. Tá sé ag iarraidh na lámha a chur amach ach is cinnte gur chuir sé stop. Mídhleathach le hiarrachtaí Paul Geaney an uair sin. Agus tá an cárta dubh fachta aige Pearse Frost, anois luas aige Hand, Conor Flannery curtha aige an Daingean air siúd ach fáil isteach ag iarraidh a bheith ar a chiotóg buailte isteach aige nuair a bhí gaisce ag teastáil Tá Hand tar éis é a sholáthar. Bhuel, nuair a bheidh ceannasaíocht de dhíth, seasann cinnirí suas agus tá sé sin déanta arís is arís eile ag an fear sa phictiúr anseo, Conor Hand, a leithéid de luas agus a leithéid de scór. Dhá nóimead déag fágtha ar an gclog os cionn Eddie Nolan. N'fheadar cé chomh aclaí is atá Eddie agus an Tadhg de Brún! Tá san tugtha isteach go paiteanta! Is i gCorn Sam Mac Uidhir a chimeádfaí an bia. Seo chuige anois Naomh Bríd agus ana-shábháil aige Gavin Curran! Bhuel, a leithéid de sheans ansan ag dul isteach. Níl aon scór fachta aige Conor go fóill tráthnóna. Siar go dtí Mark O'Connor. Glaoch fachta aige siúd. B'é seo Tadhg de Brún. Tá a dhrom tugtha aige Tadhg leis sin. Pointe glórmhar eile. Cunnane, Bhuel, níl sé ag scaoileadh fé sin, pas iontach isteach i mbéal an chúil Brian Stack, blocáil míorúilteach ansan ag Mark O'Connor. Nách tráthúil, laoch an AFL san Astráil. Tá cuma mhaith air sin, tá an méid sin déanta aige Cunnane agus moladh ag dul do as san. Paul Geaney, Tá an báireoir tagtha dá líne. Geaney á shocrú féinig an taithí atá cnuasaithe le blianta blianta fada aige, tá pointe tógtha aige. Sea, tá máistreacht sa mhúinteoireacht á dhéanamh aige Conor Carroll. Tá sé le tosnú i scoil nua maidin amáireach. Ní chífidh siad é má dheineann sé é seo. Lagiarracht, má tá, tá an pheil briste istigh agus geobhaidh Senan Kilbride seilbh do Naomh Bríd. Táimid gafa thar chúig neomat. Conor Hand, Níl aon dul as anois acu ach tabhairt fé. Trasna go dtí Fallon. Caithfidh sé fanacht taobh amuigh den stua. Tá sé déanta aige! Rory Fallon! Ní raibh aige ach leathshoicind! Á, a Bhriain! Sin scór millteach ar fad ar fad, an cic deireanach sa chluiche, tá mé ag déanamh, sílim go bhfuil an fheadóg i mbéal Martin McNally anseo agus tá sé ar tí a shéideadh. Fan go bhfeicfimid arís é le ciumhais na bróige. Á, dochreidte! Am breise i ndán dúinn ar Pháirc a' Chrócaigh. nuair a cineál, nuair a chríochnaigh sé suas thar an líne leath bealaigh. Ach b'fhéidir gur ghortaigh sé é féin á chur fhéinig siar. Ach an seans? Seo chugainn Fallon. Bhfuil sé tagtha fé an gceann san? Beagán. Tá sí fada go leor. Tá sé osnádúrtha tráthnóna. Á, sin speisialta. Amach is amach. Bhí sé feicthe againn leis an cic deireanach in am normálta agus arís eile tá tú ag smaointiú, b'fhéidir, nach mbeidh sé in ann a dhéanamh arís eile ach amharc air sin mar chríoch. Chun cinn an t-am so go dtí Dylan Geaney, Paul McGrath ag teacht ina threo. É de mhisneach aige Geaney tabhairt fé, tá sí ag teacht isteach. Bhuel, a leithéid de phointe agus tá an brat bán ardaithe. Scór míorúilteach. Á, sin scór speisialta. Amach is amach. Fan go bhfeicimid cá bhfuil sé. sea, díreach laistigh den stua ach ag an am céanna amuigh ar an chliathán, an bhlocáil ag teacht isteach agus amharc ar a aghaidhsa, tuigeann sé tábhacht an scóir sin, a Bhriain. Ábhar spáis ann dóibh thall tá Eddie Nolan ag déanamh ruathair, Conor Hand, bhfuil sé fada go leor? sáraithe ag Gavin Curran, atá tástáilte dhá bhabhta. bhabhta nó trí sa chluiche seo. Sin é go díreach. Tá, tá sé ráite agat, a Bhriain. Bhí sé faoi bhrú ar a líne féin, díreach faoin trasnán arís, brú ag teacht isteach agus déanta faoi dhó nó faoi thrí aige inniu. An-obair. An-obair aige Senan Kilbride chomh maith céanna. Aistriú seilbhe aige Naomh Bríd. Bhí duine nó beirt aige Daingean Uí Chúis, bogtha chun tosaigh. Siar anso. Bhuel, Cunnane tar éis bearna a dh'oscailt. agus an pheil a stiúradh go healaíonta, go healaíonta thairis an dtrasnán. Á, sin scór mór ón imreoir lár páirce, ansin uimhir a hocht Shane Cunnane, an liathróid buailte ar ais ag Senan Kilbride mar a luaigh tú, coiscéim den scoith ansin agus chríochnaigh sé go slachtmhar, an-scór ar fad. Seo dainséarach a Bhriain, ar ndóigh, bhí mé ag dul a rá mar le cúilín idir na foirne má aimsíonn Daingean Uí Chúis cúilín amháin táimid ar comhscór ach má aimsíonn siad scór lasmuigh den stua baineann siad an cluiche. Caithfidh Naomh Bríd a bheith an-chúramach ar fad leis an tseilbh. Anois mar sin, tá deis anseo, bhfuil sé de mhisneach aige tabhairt fé? Tá an slua imithe bán sa tslua, Charlie O'Carroll babhta amháin eile. le pointe an-chumhachtach. Á, sin scór mór a chuireann dhá chúilín idir na foirne nuair a ghearrann sé isteach anseo. Neart le déanamh go fóill, uimhir a dó, Brian O'Connor, teacht isteach air ach críoch iontach ar fad. Bhuel, gleic an-chruaidh ach an-bheartaíocht aige Daingean Uí Chúis agus tá Flaherty slogtha siar ach tá comhrac ann mar atá i Niall Geaney agus ar aghaidh chun ionsaí anois. Seo chugainn Dylan. amach go dtí an bhfear ceart san áit cheart ach tá sé gafa laistigh den stua. Paul Geaney ag ligint air go raibh sé chun pas a thógaint, Tom O'Sullivan, mac an chathaoirligh, tá an brat ardaithe istigh, aon phointe amháin de bhearna. An-scór ar fad. Bhí mé cosúil leat féin a Bhriain, ag fanacht ar an chiotóg draíochtúil sin lasmuigh den stua. ach is léir gur thuig sé, b'fhéidir, go raibh níos mó ama acu, nócha soicind nó mar sin, le dhul le ham cúitimh breise le teacht fosta, cúilín idir na foirne. Tá sé ag féachaint isteach. Tá beirt istigh. Tá Ruairí Fallon ar dhuine dos na cosantóirí. Tá duine eile gortaithe aige Naomh Bríd, n'fheadar b'fhéidir Charlie O'Carroll, agus tá an chuma ar an scéal go bhfuil gur Pearse Frost atá ann. gafa isteach sa dá neomat. Tom O'Sullivan, conas ná fuil siad ina mhullach san? Gafa isteach ansan, tá an beart déanta ag an Súilleabhánach. Is sin scór mór aríst an darna ceann as a chéile ó Tom Sullivan. Bhí an-thús aige in am normálta, ciúin go leor ina dhiaidh sin, ach in am breise tá sé i ndiaidh teacht suas le cúpla scór den scoith ansin. Siar anseo. Tá, cad tá air, fiche soicind, fiche soicind chun Craobh na hÉireann a bhuachtaint. Amach go dtí Mikey. Tá sé ag cuimhneamh air. Cinneadh déanta aige gan dul sa tseans. Tom O'Sullivan, isteach go dtí Mikey. Bhfuil sé fada go leor? Bhuel! Tá sé fada go leor aige Mikey Geaney! Agus tá Daingean Uí Chúis. sna flaithis, sna flaithis a gharsúin. Agus sin sin, Brian, an é? Mikey Geaney leis buille maraithe na muice. Iarracht ollmhór. Naomh Bríd curtha de dhroim seoil acu, i bPáirc an Chrócaigh, nó an bhfuil sé thart? Bhuel, An bhfuil sé thart? cuma ar an scéal go bhfuil cic saor isteach bronnta ag Martin McNally. Tá cic saor bronnta isteach aige, bhuel más cic saor isteach é, ní athróidh sé an cinneadh. Díreach é. Nó an toradh ba cheart a rá. Bhuel, dráma as an gcoitiantacht ar fad. Agus nach tráthúil ar shlí gur aige Geaney, b'fhéidir, a bheidh an cic deiridh, níl fonn air pointe a dh'fháil fiú amháin. Anois is féidir le cleas Dhaingean Uí Chúis an ceiliúradh a dhéanamh, a leithéid de thaispeántas is a thug Ruairí Fallon tráthnóna. Bheadh trua agat dó siúd. Ach tá sé buaite, agus buaite go drámatúil, aige Daingean Uí Chúis an chéad uair riamh acu sa chluiche ceannais. Bhíodar i bponc babhtaí.

Na rudaí a bhíonn tú ag súil leis an t-am ar fad agus tá áthas an domhain orainn inniu. Tá sé just speisialta, níor dheineamar an tslí éasca don bhliain ar fad agus sin mar a bhí, you know. Bhí brú i gceist sa County Championship agus nuair a bhuamar é sin, is dócha gur dh'imigh an brú san saghas. Bhíomar ag tógaint é cluiche ar chluiche mar.

inspioráideach. Ní féidir linn an rudaí seo a bhuachan gan Mark agus sin é an tslí agus táimid ana sásta go raibh Mark thar n-ais linn. Caithfidh sé fanacht taobh amuigh den stua. Tá sé déanta aige! Ruaidhrí Fallon! Ní raibh aige ach leathsheicind! Bhí saghas go dtí má mar. Bhí Ruaidhrí Fallon, ceann de na himreoirí go raibh a fhios againn go raibh sé breá ábalta é sin a dhéanamh ach look tarlaíonn rudaí mar sin. An 10 nóiméad sin deireanach bhí sé just dochreidte. An-dian ar an chorp. We struggled this first half of injury time and we kept, we kept in the game like we always do all year. We were a point down and then a couple of great scores by Tom Sullivan to bring us into the game and

I just tried to slip inside, he found me and I don't know, thirty six, another few days and I don't think that ball would have went over the over the bar but thankfully it had just enough to get there. Tá sé buaite, agus buaite go drámatúil. Na géiní san Túr a Gharsúin, is deacair iad a shárú. Is é seo An tríú corn sinsear atá ag dul thar Droichead Chathair Uí Mhóráin go dtí muintir Chorca Dhuibhne. An Mhumhain abú! An Ríocht abú agus Daingean Uí Chúis abú!